Chichi!
Chimezie oke enyi m. Ka ị bịakwara n'ugbo gị a? Jide echekwara m na ị gaghị abịa ọlụ taa. Mụa, ama m bịa ọlụ taa. Ka agụụ na ụbịam wee bịa gbuo m otu o si egbusi ndị nọ n'obodo anụ a ka ọ maka anụbe maka nke a eh, eh, Ojemba wetara na obodo oyibo a na-akpọ eh, scientific farming mana chịkwara ochido echekwa m a sị na o nwe ife nwoke ahụ taa n'ọnwa ike gwụrụ m

money ya bụ manụ manụ dey do money poppy iyoyoyoyoyo ọdụm hmm? na Akụ unu bịakwara n'ebe a unu hafụ ugbo unu bịawa ebe a ọ gịnị na-emezi Ojemba ị ma na ị bụ ezigbote enyi anyị nwoke hmm? ka anyị nọ ebe ahụ n'ugbo nke anyị na-arụ ọrụ anyị nọ ebe ahụ na-ene gị anya

atọ anọ ya yiri n'ọ- n'anyanwụ a asị mba onye amaghị ọ na-eme ya mere anyị ji bịawa sị a bịa jụọ gị sị Aha. kedu ihe ị na-egwu Ojemba kụziere anyị Come on. ihe a bụ eh, scientific farming ana m eje n'ọnwa na-adọta ike ọ bụrụ na unu nọ ya ebe a na m ma arụgide aja a kpọrọ a aja aja mkpọ- aja aja kpọrọ nkụ gwupụta mmiri na ya ikwere eziokwu m na eziokwu ka m na-agwa Chere, chere, nụ chere. dọrọkwa snow daba hia Chere. naanị ihe mbọsị akwụ ka m jụgode gị mhm. ihe a niile ị na-ekwu tupu ị nwee ike ịnweta mmiri n'ime ana ị chehụ na isi mgbaka ga-abịa onye ahụ mba nụnụ ihe na-ebute ya bụ ihe anyị yikọsị oyi na oyi ka e si enweta ọ gaba na nọ n'ọnwa mgbe ọbụla ị naghị afụ na ya anaghị adaru ala ihe ndị a na-eme ya na oyi bịa bịa bịa nwa obere oge mmiri awapụtawa nsị na ọsụ na snow na-ada

ụnụ afụzi ụdị oyi ga na-atụ ụnụ ọkwa na ya erubefi mbanụ nke a bụ science ihe o mere na-abịa nụnụ ka m gwazi unu okwu ka anyị jiri ebe unu kwetagoro ka a kpazie ka m gosi unu etu e si akpa ngwanụ ka ọ dịnụ o ka ọ sịkwa nụ ihe bụ na nwaanyị a abịakwute Ojemba ka ọ mụ gosi ya scientific farming ọ fọ ụmụ nwaanyị ọ fọrọ ụmụ nwaanyị aga m enweta ụnụ ncha nọ n'obodo a ihe anyị hụrụ n'ugbo taa gbajuru m anya juru m anya mmiri si n'ana apụta ị na-ajụ ike bụ mmụọ but ihe m na-ajụ mmiri ahụ ezigbo mmiri ka Ojemba ọ na-eme anyị abakata abara bịa echerekwa m agụ gị na ọdụm bụ eziokwu mgbe ị lere anya n'ala ọ mmiri ka ị fụrụ ka ọ na ọba mmiri aja ọkpọtọ ọkpọ siri ike etu ahụ m egwugide egwugide mee ihe m mere si na ọnwa wee dọrọ ike wee wepụta mmiri ọ ya ka m na-agwa unu na unu na-ata afụfụ ebe a unu bịa n'ahịa nke a ka wụ obere ihe ịma eh, o nwere ihe na-esi n'eluigwe na-ada ọ na-ada ebe a eh, ị fụ ya ọ na-acha ọcha ide iche eh, na oyi atụwo m oyi oyi oyi oyi oyi onye jiri ọkwa oyi oyi oyi oyi oyi na-agba m ebe a onye tụrụ m eji ahụ ọ bụ na oyi a na-atụ m ike si n'ọnwa wee na-abịa ee maka na ọnwa i jee n'ọnwa ị na-eyi ihe a na oyi ya oyi egbuo gị ebe a nọ kịta ee ezigbote oyi na-atụ m ọ ya mere m ji mee mmiri ahụ wee pụta arụgbukwanụ onwe m n'ọrụ taa ka m jee jee ṅụrụ mmiri na m ma arụgbu onwe m nchi atakwa m abịa arụba Ah, ṅụrụ mmiri riri obere nri Ojemba Ojemba ewe olee ndị ka m na-afụ Ekwueme.
Ojemba Ojemba. Olee nke unu na ebe eme? Ebe ka i si apụta? Esi m n'ụlọ ọrụ na ejere m ọrụ ugbo.
Ọrụkwa? Ọrụ ugbo. Wee kọcha ti onwe gị tiri mmanwụ. Nke nke bụkwa iti mmanwụ. Ama na uwe ọka dị egwu. Anwụ a na-eti ezigbote oyi na-ama m ebe a nọ kịta oyi oyi n'oyi na-ama ị makwa na ụdị ọrụ ihe aka ọkwa ọha anyanwụ na-eti ya na anwụ niile a na-acha m.
ị ma na ọrụ ọkwa ị ma na e nwere anyanwụ nwee ọnwa ọ bụrụ na m rụgido ha na ruo mgbe ọnwa mgbe ọnwa ji eti ee ị fụ na aga m eme gịnị aga m akpọ ọnwa oku ọnwa ewetara m ike aha nụnụ ana m eje n'ọnwa na-abata ebe ihe ejikwa kịta achọrọ m ka m naruo be m ka m jee zutu ike na a sịkwa na onye rụtụkwa ya jee zuo ike na be gị na-aga kịta ka eso ije be gị ije kọwakenere anyị ịgba ịgba anyị kwụrụ nke scientific family unu achọna iso m Hee! ọkwa etu akwa ka

None, none. nke unu sochiri n'azụ etu a sị nke anyị a sị na ihe ọkụkọ bu mmiri achọ dị ya mkpa ihe ị fụrụ m na-eme ọ ihe ọma ka m were bata ka m mee ka ndị Ihembosi nweta mmadụ ole na ole ga-eje n'ọnwa jee n'ọnwa jee nọnyetara ha maka na ọ sọsọ ndị amerịka ee russia ọ ha na ndị japan ọ ha na-eje n'ọnwa e wee m chekata ya wee sị kee ihe dị n'ije n'ọnwa na m ga-esokere je e wee soro ha wee jee n'ọnwa i ruo n'ọnwa ụkwụ gị ama na-emetụ ala ị ya na-efe n'elu chineke mere i ruo n'ọnwa gị ga-afụkwa eluigwe ọzọ ebe ahụ

mana ahụ ojizi dị bụ abụ na nke a na-ekwu bụ scientific okra scientific okra ọba nke a nọ n'ahịa eke ebe a ị taa ya ofu mkpụrụ a ihe a na-ere ofu mkpụrụ bụ 400 dollars ee onye mba biko

144,000 naira ngwa nezienụ ọ bụrụ na anyị nwee nkata iri sọsọ ọ bụ na o doghị ụnụ anya na onwe ya eji ego emezi billions ego bụzi nde puku nde kwuru nde nyarị ị ma na ị ga-agba

ha na-arụsi ọrụ ike na-arụsi ọrụ ike mgbe ọ bụla ụnụ fụghara na oyi ya mgbago m hi nne ị ma na o rugo mgbe m ji eje n'ọnwa ma mgbe m ji akpọtụ si n'ụlọ mgbe m ji eme ihe niile so ọ bụzie na ụnụ bịa mụta maka achọrọ m ịga na m chọrọ ịkpọ mmadụ ncha wee je at least enwetago m ọdụm na agụ ha na-eje ụnụ naabọ kwụrụzie ka ha zite n'ịnọ tinyere mụwa ya bụrụ mmadụ ise si n'ihembosi jee n'ọnwa ka anyị jee bute ego n'ọnwa
efere ọnwa a na-ekwu eruola m ebe ahụ ojemba ya bụ ọnwa gwa anyị mbọsị anyị eje

e bute ihe a unu ewere ego e wee dozie obodo ihe a duo ụzọ ebe niile hapụnụ gọọmenti na o nweghị gọọmenti na-emere anyị ka anyị were ike n'aka anyị dozie obodo ka obodo dị mma rụọ ụzọ rụsasị ihe niile rụọ ụlọ ọgwụ dị mma ụmụaka ya ahụ na-arịa idozi obodo
scientific okra scientific ihe a ya abụzi ee eh, ihe a na-akpọzi a dozie ihembosi a na-akpọzi ya ihe london ihe london onye bata na ọ mara na ọ bago eyi e mesịa ọ ka be eliza ọ kwa ị dị nkwadobe n'ọnwa eruola na ọnwa nke ka a na-ekwute ụnụ mgbe ụnụ bịaziere ụnụ bịa ya anyị jee n'ọnwa mana ụnụ ya arụsịkwa ọrụ ike o
ego ego dị n'ihe a na-agwa ebukakwa ị ma na ị nwere akpịrị ogologo ị nwere akpịrị ogologo ọ bụrụ maka akpịrị ogologo cheche nenegodi ya nna anyị biko nenegodi ya otu mkpụrụ ọkwụrụ ọ sị na ọ scientific ọkwụrụ eh? ofu mkpụrụ ya kwụ na eh, eh, 144,000 naira onye na-akpa afọ ego a ka eke isi na ya dị ya ego a kpara afọ ụlọ ọ na-enwe weta ofu nkata eh, scientific eh, ọkwụrụ ọkwụrụ kedu ihe o ji ego mee Em, ọ- ka ọ kwe ghọta ọ bụchaha na m aghọtaha kama na ọ kwa na ego a na-akpa achọghị m ịtọ n'ụbịam ee achọ nke ụbịam na na be nna ị chọọ isowe Ojemba sobe kama ana m ekwu na ihe e sokata ya isi atọ gị na mpio isi ahụ tọ gị na mpio

ebi ị ma na mgbe ọbụla ị na-ada agwa m ma ede nwekwara ihe m chọrọ ịgwa gị m nata ọrụ ike na-agwụ m taakwa na anatakwaranụ m ọrụ afụ na ọtaba ha m batara m gbakwanụ ha ha ewetara m ofu ekpem a m were na m anara n'ikuku ndụ ebe a nya bụ na ihe ahụ ị chọrọ ikwu ka ọ ghara ịdị ka ka na achọha m ịnụ ihe ị na-agwa m gwakene m ya nnọọ ka m geri ya taa
ndị obodo anyị niile nọ na-amụ m amụ maka gị ebe ọbụla m gafere a na-amụ m amụ ụlọ akwụkwọ anyị niile ụmụ akwụkwọ anyị niile nọ na-amụ m amụ maka ya maka akwa a ị nọ na-eyi kootu gị a ị na-eyi ị na-eyi oge ọbụla anwụ na-acha ị na-eyi ya na-aga ya a na-achị m ọchị maka ya ụmụaka na-ekwusi ị ma ihe ụmụaka kwuru dị iche n'ihe okenye kwuru ndị nnukwu mmadụ na-achị gị ọchị maka mụnwa na mụ na-eyi akwa na-eyi winter jacket na m na-eyi akwa oyi n'anwụ mana ofu ihe meere m bụ gbasapụ iru hmm? ewezina iwe gbasapụ iru ihere emera gị ọ nwanne gị ọ bụrụ na ha sị na m na-aya ara ebe ọ ga-adị njọ ọrụ ugbo m na-arụ ọrụ ugbo m na-akọ abụghị ọrụ ugbo e yi akwa nkịtị akọ ọ bụ afe a ka ị ya eyiri wee na-arụ ya e wee kpọọ ya scientific farming afe a ka m ga-eji na-eyi ị ma na o tebekwa ha n'aka m batara o rubedịkwakwa n'izu ụka naabọ ha na-ekwu etu a mana o nwere ofu ihe m chọrọ ịgwa gị Ọ bụrụ na o ruo ọnwa naabọ, ọnwa naatọ, kwefụrụ ọnụ a ha jiri kwuo njọ, ha ga-ebido kwube mma n'obodo a. Ha ya emesịa yọba gị sị gị biko gị gosi ha onye ebe nwanne gị nwoke nọ. Ha na-ekwu, i mee ntị ka ị nụ ihe ha na-ekwu. Broda kee oge ị ya akwụsị iyi akwa akwa ka anyị ka i yibe akwa ka ndị ndị ọzọ si na-eyi akwa. Mhm.
Ebe a ka okwu dị. mgbe m ma akwụsịkwa iyi afe afe a bụ ya bụ scientific farming na m kwụsị iyi ya ya bụ na o nwehazi isi nne ka m gwa gị o nweghị etu m ga-esi kọwara ha ihe m chọrọ ime na ụdị ọrụ ugbo m na-arụ ị fụrụ ya ekwentị a m ji n'aka ọ na-acha ọlaedo e nwere ndị na-acha ọcha azụ nke a wa ọlaedo e nwere ndị na-eji oji m sị ha na ọ na-acha ọlaedo m ga-egosi ha na ọ na-acha ọlaedo ọ bụrụ na m chọọ ịgwaghasị ha na m na-eje n'ọnwa na-akọ ọrụ ugbo nke a na-akpọ scientific farming aga m eyikwa akwa m ji arụ ya n'ebe a were na-arụkwa ya ebe a ka ha wee ghọta na e nwere ihe dị iche ị sị mgbe m ma na-aga ka nke ndị ọzọ abụghị m ndị ọzọ ndị ọzọ bụ ndị ọzọ mụnwa bụ ojemba the great farmer scientific one na ihe ị ya eme bụ i jee kwado nri sie nri buputere m nri ka m nọ ebe a rie nri nri abalị hapụ ndị asịrị hapụba ha kụcha ha ezuru ike ị nụ aha na m bịa chịrị nke a ka ịwụsa ya wụsa nke a ka m ah. ndị obodo nke a biko e mee ha mma emetaha ha mma i mee njọ a sị na i mekwa arụ nke nke bụkwa nnọọ na ihe agbasahara mmadụ

ụnụ abịa na-achị ọchị o nwere ụdị ọchị ụnụ na-achị achọrọ m ya n'anya ka m gwa gị nke bụ eziokwu nke bụ eziokwu bụ na aga m adọrọ ọnwa beti ya n'ala were kpakpando tinye n'ụlọ onye ọbụla ọ na-afụ ụzọ hapụzienụ anyanwụ bụzi onye chọtụkwa iji ihe oro jee ihe o mana aga m ewedatara ụnụ ya udu mmiri etu anụ na-ama na-achọ ya achọ nke kachasị mkpa bụ na m ga-eme ka ihe ndị oyibo na-akpọ snow ya bụ ihe a na-ajụ oyi ka a fụziri na etu a m nọ na oyi na-atụ m ngịwa sị na ahụ na-ekpo gị ọkụ ka e wedata ya ka ebe ọbụla na-ajụ oyi ị zọọ ya ụkwụ ọ na-ajụ gị oyi ị sị m ị sị m na ị ga-adọtu ọnwa dọtu kpakpando dọtu anyanwụ

sikwa ebe a pụọ ị chọ ka m nọrọ ebe a ka ojemba nna m ukwu nọrọ m n'aka nwụọ ọkwa na ị chọrọ ịnwụ anwụ gakwa ka nwụọrọ onwe gị hapụ m ka m kpọrọ ọga anyị lawa
a mara na nnọọ ihe ahụ a na-akpọ pin code m nyere oke ijiri nọcha anyị ncha na-eje n'ọnwa mgbe nwa nwa m na-aga n'anya efrọ efrọ ebe anyị nọ na na n'ihembọsị a aga m ebi ihe dị iche iche etu a m siri gwa gị ya aga m ebi ebi ọ naanị ihembọsị ka ọ na-akpọtụ egwu eji a gwakwara ha n'ọnwa na o nwere obere obodo na-akpa ike a na-akpọ ihembọsị ọkwa agwa ọkwa na-eme anya mara si na-eri na-aṅụ n'afọ ojemba bịara anyị

ọdụm agwa ogene
ogene ikere ihe ụra biko di anyị mgbe anụ ga-ebute aga ọrụ ojemba ebe a na-ehi ụra chi ebube chi ebube chi ya nwayọ chi ya nwayọ ọ bụrọkwa na m pụta bịa ihi ụra okpomọkụ dị n'ime ụlọ dị egwu m wee sị ka m pụta ebe a nara ikuku ọ ikuku a m na-ana anya m wee mechie mgbe ngụrụ ndụ gị ị hụ na akụkọ ị na-akọ ngụ ndụ gị ebute kole butere gwom kole butere gwom a na-aṅụ a na-awụnye nsị gị aṅụwala ya ọ dịghị ka onye isi sara ngwa mmanya onye isi sara iwe gide ịhụ na ya akụghị ngụ hụ ọgbọ butere gị ugbu a kele chukwu na mmanya eburu gị buga gị n'ụzọ ikere ikere onye nwụrụ anwụ
agụge ntị m na-agwa ihe a m niile m na-ekwu o nwe nke na-aba gị n'isi m na-agwa ya na ọ bụrọ mmanya na okpomọkụ nọ n'ime ụlọ me m ji pụta ebe a ka m nara ikuku amarọ nke wụ mmanya nke wụ ahụ ikpo ọkụ nke chara gba ihe wụ mmanya ṅụrụ aṅụ na-eme gị ya echere m na ị gwara m na na ị- ị- ị gago n'ọnwa gị na gị na gị na ojemba ma ebe ọ bụla nna ukwu nọ ka ya dị

hmm? onye na-agbagbuchi m obi ka ihe ọ kwa maka nwanne anyị nwoke ojemba
gịnị mezi ojemba
ọ bụ nube ihe amam ihe ọ na-akpọ ya ọ bụ scientific farming eh, amam ihe ọ sị na ọ na-akpọ ya scientific farming Elee ihe gbasara sayentifik na ọrụ ugbo ya na anwụ dị ote na-acha? Nwa ka na-akọ nke ahụ. Ị fụ eh, agbara gboo ife nwoke a na-eyi. Hea! Ya na oke shu. Ụbọchị ọbụla ọ na-eyi ya. Nsa na-eme sayentifik n'obodo anyị kwa. Nne biko eh, rụtọpụ ife a ka anyị na eh, achọrọ m ịma ihe a na-akpọ di sayentifik famin. Ọ bụ eziokwu.
Maka mụ a- Rụtọpụ ihe a o.
agụ na-agụ eze na anyị nwaanyị chọrọ ịfụ chiamaka bịa maka ndị be gị ee m elekwana ihe esi chọọ m bịa na nwaanyị adịkwa na-achọ m abịa ebe a dịkwa m ọ gbagwojukwara m anya de asị m ka m bịa jụọ gị maka scientific farming nne m oge

adamma o nweghị ihe ga-eme m o nweghị ihe ga-eme m ihe m wetara bụ ihe ọma chiamaka ka m gwa gị ihe a na-akpọ sayentifik ọrụ ugbo abụghị ụdị a ụnụ na-eje agụ na mahadum ọ bụrọ ya nke a nụwa bụ n'ọnwa n'ọnwa ịmakwa ọnwa nke nọ n'eluigwe n'ebe a ka m na-eje akọ ọrụ na-abata hmm? ọ gbagwojuru anya hmm. ọ bụ m kpọrọ ụnụ ekwemechi agụ kwemakwa um, ọdụm ha na-abụso nnu na ndị nke ọzọkwa ndị nke ọzọ ha ka nkụ ụmụ nwoke ka nkụ ọ bụrụ na ụnụ chọkwara iso ya n'ọnwa gbasaanụ ozi ọma ojemba the great scientific farmer gbasaanụ ya ụnụ gbasaa ya gbanụ nwoke gbanụ nwaanyị hapụnụ ụmụaka ha bịa ka anyị chajebe n'ọnwa ihe maka na e ji sị ka e jebe n'ọnwa bụ na ọ ga-abara obodo uru nye anyị ego chiamaka ị mara mụ na gị jesịa n'ọnwa bata na ị ga na-agba ụgbọelu na-efe efe ụgbọelu ọ bụ onye ọcha ga na-anya onye ọcha ga na-anya i mekwara chere na onye ojii ka m etinye ka i je daa nwụọ echi mba ego ka nkụ ka m gburu ofe ihe ọnụnụ ha kwenye ha nakwa ọkụ ofu mkpụrụ ọkụ ofu mkpụrụ sọsọ e si n'ọnwa weta n'ego ndị oyibo ihe a na-ere ya bụ 400 dollars m gbarie ya n'ego be anyị bụ naira m ma ejezi gbaribere unu ya n'Igbo ka m kpọọ ya n'ihe onye ọbụla ji mara m gbarie ihe ọ pụtara bụ 144,000 naira ngwa gbakọzie mgbe anyị jeziri wee kọtazuo nketa iri nketa iri abụọ dọbazie enweghazị na ego na o nwe ihe obodo a ji ego eme anyị ga-enyere ndị na-enwerọ efe bịa n'ọnwa aka anyị ga-eme obodo a bụ Ihembọsị ọ maa ezigbo mma unu ya akwado ka a gaa n'ikpe echi jebezienụ gbasa ozi ọma ojemba the great farmer the scientific farmer abatago nke na-akọ ugbo n'ọnwa emego gịnị abatago jeenụ gbasa ozi ọma um, ngozi ị sị na chiamaka na ebere bịara gwa gị maka Eh? It's about uh, going to the moon. Ị chọrọ ịga n'ọnwa? Achọrọ m ịga n'ọnwa ozugbo ozugbo. Ịnụkwanụ m, hey! Enwere anụ m ndị ime ihe mere aga m ekụziri gị ka esi akọ scientific farming. Eh? Etu esi arụ ọrụ a, ọ kwa ọrụ ndị na-aga n'ọnwa. Anaghị akọsi ya ike ka nke ndị ndị be anyị. Na ihe mere bụ anyị kpakpọ ite etu a ekụziere m gị ya scientific farming. N'ọnwa, ị ya esokwa ha wee gaa o.

mba na ọdụ njụbanụ m ọnwa kwa anyị ga-aga n'ọnwa so echi hapụ m jebezie n'ọnwa nọ ka sọsọ m nọzie n'obodo anyị a nọ na-akpagharịzi ee ihe mere na nsogbu adịrọ emesịa nnọọ na mgbede anọ ha ka m bịa na be unu ka ị kpọrọ m jee na nke ojemba ka m je fụkene nwoke a na-akpọ ojemba fụ ya na-akpọ ka ọ kụziere m maka scientific farming na mụ ya like ka m soro wee jee n'ọnwa ruo na ịbịanụ ka anyị gawanụ
mana nne o nwe ife ị na-eri na arụ gị ama amakazịkwa gị eziokwu ama amakazị gị o mesịa gwa m ife ị na-eme ife ama amakazị gị fụ ka arụ gị si amụ gị si mma ngwanụ ka ọ dị o mesịa na o ka ọ dị
Kedu nnọọ ụdị ihe dị nka? Angụrụ a mere ọ na-achọ ịwụ ọfọ ụmụazị. Oh, scientific garị. Mm. Mm. Onye mezi na ụmụazị achọghị ịbịa. Mana obodo niile ya anụkwa ya o. Kefuru garị a, ọ na-akpakwa. M ma emekwa ka mmadụ ncha soro ṅụọ ya. Mana ọ ndị kwetara na ha ga-eje n'ọnwa.

ndị mmadụ gwa na-arịakwa ahụ onye mọsụ obi dozi na-ekwe anya o ee ngwa na okenechara m ihe mee eh, ka m gwazie ojemba ihe na ị gara abịa taa mana ife mere ị ga-agba mbọ bịa echi o ka anyị gaa n'ọrụ ka anyị gaa n'ọrụ ka anyị mụrụ scientific farming ahụ ka anyị mụta ya ọfụma ọfụma

uju gasịa n'ọnwa nata weta ihe a ụmụ ihe ndị a na-eri mfu nnọọ site n'ọnwa onye nnekwu nne ya ahụ adị ya ọ dịdebe ahụ
ọtụkwa na ọ ya-abịa echi o doro anya na ọya na ọ chọrọ iso je n'ọnwa

Ujunwa ị furu ihe i mere kịta nwa obere ihe ị mere ị nwetara ya ị nwere ihe a na-akpọ 60 percent ya bụ na ị ga-ejewuzi n'ọnwa kpara ego nke gị oge mgbe ị na-eme ya eh? ọnwa na-agwa m na e nwere onye na-akpa ike n'ala ọ na-emetụ m oyi ibe na-atụ m hmm. ezigbote oyi na-atụ m ebe a maka ihe i mere ị makwa ihe ị ga-enweta ị rụsịa ofu mkpụrụ ọkwụrụ ihe a na-ere n'ego ndị Amerịka bụ 400 dollars ofu mkpụrụ ọkwụrụ a gbanwee ya n'ego be anyị ọ bụrụ 144,000 naira ofu mkpụrụ ọ bụzie na Uju anyị butezie nketa iri ohu iri atọ iri anọ ịma ha na-enwezi ha iji ego eme ihe enwe ụgbọala nwe ụlọ ịmarakọta ihe enwe ụgbọelu ehe nụnụ ka anyị jezie bute nke anyị eji dozie be anyị ka ndị obodo niile na-enwe gịnị aṅụrị ọmụnụ na-eme ngọ ọkụ isi eje ịmụtakwuru ọsịsọ ọnụ nke gị ọredi na-etufu mgbe ị makwazi ihe ị ga-eji ego gị mee i kwugozie na na ụgbọ ụgbọelu gị ga-adị ịtọ Ha, Ịtọ. ụtọ ka ọ ga-adị sị, ịtọ ụmụ- mụ a enwere m ọ- enwere m iri enwego m enwego hapụ ya n'ọnwa dị hapụrụ ya n'ọnwa wee wee nọtawanụ etu a ọ gị nwaanyị siri fụ gị gwa gị gbasara gị ozi ọma sikwa etu a gbasara ndị ọzọ ụmụaka obodo anyị gbasasịara ha ozi ọma ka ha bịa ka anyị ncha ji ebute ego n'ọnwa ee gbasa ozi ọma zikwe ha ọfụma Ah, gwa ha na Ojemba ji ihe ọma wee bata na anyị chọrọ iji ebute ego n'ọnwa anyị rụsie n'ọnwa ebute ego ya ezu obodo niile hmm? ngwa ọkwa ya gbasakwa ozi ọma na-aga n'ihu na na-agbasa ozi ọma eh? oyi na-atụ m ka m jee chọọ ihe m ma-aṅụ ka oyi akwụsị na-atụ m ụnụ ma na oyi anaghị atụ ụnụ oyi na-atụ m n'agbanyeghị ee eh, jeenụ gbasa ozi ọma o oh, ka mmemme agba obere ọrụ fọrọ m Ah, gawanụ aha ọkwa unu mụtara ọfụma taa Ah, ngwanụ daanụ o ngwa ka a rụsienụ ọrụ ike taa onye ọbụla arụsibe ọrụ ike o ọkwa aka aja aja bụ ọnụ mmanụ mmanụ scientific farming

ha bịara gbuo m ụcha ndị m na-agwa gị ihe a wee kpọrọ m jee n'ọnwa anyị wee rụgide ọrụ ebe ahụ enwe ha amaghịzi m ihe e mere ha ma anyị na-efegharị ị ma na ụkwụ mmadụ anaghị eru n'ala efegharịgido n'ọnwa wee mekata wee daa na ka m batara wee sị ka mụ na ụnụ na-arụzi ka a mara na m emechakwa jee n'ọnwa na etu o siri dị kịta

Chiamaka na Ebere na ndị otu ha nwa ha ga-akpọta aga m agụrụ ozugbo onwe m ebe a scientific scientific na-arụ ha bịa ka m kụzibere ha ka dịzi ka ọnụ ewu ebe a ka ị nọ nọ na-etụgharị gị kemgbe akwa na m ọrụ ugbo kemgbe ime beni arụwana m n'ime beni rụkarụkarụkasịcha ya

ewe nke a bụ nke a na-akpọ nke mgbe gbue mgbe gbue ka a na-akọ ụdị a na-akọzi na akwa efere ọhịa efere etu o si aga ihe ama na ọ kọchịcha n'ihe niile ọkwa ife mere kịta ana niile nọ ebe a kọcha n'anya ọ ya bụ scientific ana niile nọ ebe a kịta a sị rụba na-aga gwuru na-aga ekwefere obere ha mere o ruru n'ukwu nkwụnị oya nụ ngwa fere n'azụ ebe a ka ị na-eme emesikwa n'ike o hmm. ka m na-emekwa nke m ọ bụ na eh, ha chiamaka ọ bụ na ebere na ndị otu ya bịa ị kụzibere ha nke ị ka mụtara ị nụ ah, scientific hmm, ka a na-eme ka ọ na-aga ọkwa ị na-eche ekwe chọrọ ịga n'ọnwa ijije n'ọnwa nụ anyị erugo n'ọnwa eruo na ọ bụrụ na a na-aga aga anyị erugo n'ọnwa ọkwa ị na-eche ekwe chọrọ ịga n'ọnwa aha anyị jije n'ọnwa nụ anyị erugo n'ọnwa eruo na ọ bụrụ na a na-aga aga anyị erugo n'ọnwa scientific hei mana anwụ achakata aka chakata ebe oyi na-atụgbuzi m atụgbu ha kemgbe elekere anya iri na abụọ ka m nọ ebe a na-abịa